itibọrịbọ ị mahụ year a mụrụ gị azụrụ gị azụ n'ime ahịa
mba emere gị adopt mba elee year a mụrụ gị
amaghị m mụ na mma m etolọ sọ mụ na my grandma too ee ị mahụ gị na mma gị etolu mma gị ọ dị ndụ ee mma gị dị ndụ oya were fonu kpọọ ya ọ fon a ka m ji fon a ka m ma-eji wee kpọnwuo ya ị mahụ year a mụrụ gị Ee, ị mahụ ele month a mụkwaranụ gị a- a- amaghị m o ị mahụ ele nga a gara kute gị amaghị m nke my grandmother ka e je kute m na nke your grandmother Ee. Ee. Which village? Abụ m onye Ebonyi steeti. Ikwo. Ị wụ onye Ebonyi?
Ikwo.
Ee? Yes. Ị wụ onye Ebonyi mahụ age gị. Ị wụ onye Ebonyi. Ị mahụ mgbe a mụrụ gị, ị mahụ your the year a mụrụ gị, ị mahụ month a mụrụ gị. Then a gara na nke your grandmother kute gị. Amụrụ gị before akwụọ ụgwọ isi mma gị.
ọ mma m ka m ma-ajụ nke ahụ amalọ m ị mahụ
aya m onye riri eri dowe fon n'ala gị bili ọtọ gị alakọdị azụ ọ bụkwa ebe ebe dị mma ka m na-achọ onye riri eri akwa ị ma sị ihe ọ bụla anyị mere ebe a ga-aba na social media niile m gaadị iru mewe gị interview ọ mụa ka egbere aka n'akpa mba
mba
kee ebe i shi na-watch m Iraq Iraq Iraq ị nọ na camp anọrọ m na camp anọ m na apartment anyị ebe anyị na-arụ ọrụ kee ihe wụ ishi ọchị gị sorry kee ihe wụ ishi ọchị gị ndo ndo ndo elee ihe wụ ishi ọchị gị uh, with this girl ndo ndo onye riri eri sị ị nọ ebe mba anyị nọ na apartment ebe anyị na-arụ ọrụ Ị sị ele country ị sị ị nọ ihe a.
Iraq Onye riri which part of Iraq?
Baghdad Baghdad Iraq Eh? Baghdad Iraq
Bantanti wụ onye? Baghdad Baghdad Baghdad.
ee Baghdad Iraq.

bịara ịgbago m ụkwụ ma ike gị fụta ike gị apụtakwa nke a
Just a minute, they will bring our light. A minute, I beg. Chai, just a minute. Just no hang up.
ọtụ ahụ ị gbara n'akpa echi kaikai ahụ ị gbara n'akpa ịṅụ awapụta ya

Eh? Am I your age? Mba. Then elee otu i si gawa Iraq. How come i si gawa Iraq? Elee otu i si nwee akwụkwọ gawa Iraq. How come?
Eh no, eje m eh, everything bụ package ka e meli. Package.
package ee ee gịnị ka ị na-arụ a- anyị na-efisi mbọ
mbọ ka i fisi ee ịmụ na ebe ị nọwa ebe anyị ka m na-agwa gị apartment ebe ndị workers na-anọ so the company anyị nọ n'ime the company a eh.
unu na-efisi mbọ n'aka mmadụ
ee eh, anyị na-efisi mbọ na-eme pedicure and gelish were camera ahụ pụọ outside m ahụ outside Ị ma anọ m anọ- anọrọ m duty today is my off day so m pụọ kịta na ha akpọba m ị nọ off day yiri uniform yiri uniform ndị mkpọrọ a just me- a just mechie na-abata m pụọ n'ilo kịta ha akpọba m unless m ma apụ unless maybe m yipụ uniform m pụba n'ilo mgbe ahụ a mazi na m anọrọ duty because ha fụ m kịta akpọba m ka m bịa lụba ọlụ ị ma na m ga-achange wee pụba n'ilo
baa inside that bed baa inside that bed banye n'ime bed ahụ amese ọkụ adịrọ ebe a wepụta ihu gị outside nọrọ otu ahụ

Ee. so i ji ụkwụ si obodo anyị gbara nnọọ gawa Iraq
Mgbe ọ bụkwa ụkwụ ka m ji anyway sha ị ma na ọ through office ka anyị si wee bịa so the abịa m mgbe m gbapụ m gbapụzi hapụ ee akwụkwọ m n'aka ee madam m aka office wee gbapụzie n'ilo
ị ga-agba akwụna mba o, mba m na-agbakwanụ akwụna m na-alụ ọlụ na company ebe anyị na-ala ngwa chere m ihe menu ka m yipụ uniform ka m yite akwa mmadụ so m bata na ka m pụọ n'ezi ka m gwa gị ka ị fụ ebe m na-alụ
nchewe gị yipụ uniform

onye ọbụla nọ na nke ya achọrọ m itinye ya n'azụ ka ị wee fụ because ị ma na ndị arab ha anaghị alaiki ịpụta na kamera so ha fụ na m na-evido ha ọ bụrụ nsogbu ha anaghị alaiki iru ha na social media ka ihe a na-akpọdị ya so ha fụ na m na-evido ha ọ ga-abụ nsogbu so mụa Olee otu i si gbara gawa Iraq m na-ajụ gị? ị ma na ọ- something like contract work ka anyị gaba so Ele ruzie ebe a- ele wait Kọ- gwa- kwuo eziokwu contract ịra ọtụ ka ọ wụ contract just ifis naanị na ọ bụrụ ya mgbe anyị bịara ebe a sị anyị na ọrụ ụlọ ka anyị ga-arụ so ọrụ ụlọ ahụ anyị ejebezie ndị madam a na-amaltreatizi anyị so mụ- ya ka mụnwa ji wee gbapụtazie pụtazie na ọrụ ụlọ wụ ele ụdị ọrụ wụ ọrụ ụlọ ọrụ house help like ọ- ị- ọ ịrụ ọrụ house help so and a lot of ndị madam ha na-enye ha na-agbasawa ya wicked so some people ga-anọ ebe a finishere two years ọnwa eh, ọrụ fa some people apụta so mụwa decide m ka m pụta okay nne na nna gị eh, ha dị aware na ị nọ Iraq yes ọ mgbe m bịara ebe a ka m gwa ha kee ihe mere na ị mahụ age gị
Amarọ m age m o. Ị ma mgbe a mụrụ gị? Amarọ m.
Ị gahụ secondary school na ị gahụ primary school?
Agalọ m. Ụmụnne gị ọ dị ole?
anyị dị 8 ofu anwụọ so anyị dịzi 7 enwele mgbe ara agbarala gị mbụ na mba o ịnọrọ otu ị na-awụ ịnọrọ otu ị nọrọ ọ na-awụ ịnọrọ ya wụrụ na amụ na-agụ gị agakwa m atụ gị asị o ị ma na mgbe m nọ na naijiria emenụbeghị m ya so and ị ma obodo a anaghị ndị obodo eji like eme dating and ị ma na ụmụ nwoke anyị dị ebe a ị yaha afụ ha anya even ụmụ nwaanyị nọ ebe a ị yakwa afụ ha anya like onye ọbụla ndị obodo nwere life ha na-elive so ụdịka ihe ha adịla ebe a and mụnwa ka bụ virgin ụdịka ihe ha adịla ebe a ba anyị bịa na ya ala ọtọ ya were asụsụ igbo kwuo ya ị ka wụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke kwuo ya otu ahụ okay m ka bụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke since a mụrụ m
ruo ugbu a ruo ugbu a yes ike nshị gị o ghere oghe mba i mele nwaanyị na nwaanyị since ahụ a mụrụ gị ruo ugbu a la la la Eh? la
na mụ la na mụ la no mba mba mba Eh? I mean mba mba mba
elee ihe mmiri ba mra elee mba ka ka m chọrọ ikwu mba mba ama m ọ dapụta m ọnụ okwu ndị obodo a la ọ mba ndị obodo a mba ndị obodo ama m ọ dapụta m n'ọnụ iwe ewena gị
ama ọgụ gị nke ya bụ m bata m fụzie di m di m ya-ebreakzi m virgin because onweghị onye ga-eme m ya ebe a ma ọ bụrụgodị na ọ gụba m so nala agụ m
ama ọ na-agụ gị bishop aga m atụ mana emenubeghị m ya before so ọ bụ na onye emenubeghị ya before so ọ ka mba mba
mba ị nwetakwana onye na-alụ gị elee ihe ị gazi eme ya because ị nọ n'Iraq a elee otu i si emekwana ya mba mma abata by god grace inshallah Ka- kee mgbe ị na-abata ee enwere m ike m batakwa this year ị bata kee ebe ị na-aga land ọ wụ na aba ọ wụ na Le- n'ala igbo ka ị ga-agawa ele- elee igbo ọ wụ Enugu ka ọ wụ ọnịcha ka ọ wụ aba
abụ m onye Ebonyi na-anawakwanụ be anyị so m kwụsịgodi na Lagos maybe some weeks nawazie be anyị
enwere otito nọ gị n'ike ugbu a otu ị na-amatabeghị nwoke nwere otito nọ gị n'ike

N'ihi
ka m tụọ ya
ụfọdụ efodo
ele ihe fodo gị kwena akwa esi eme ahụ nwoke e like na ịma na ọ ma ekọ na akọ na mgbe ịma na eyi nwoke why ọ ga-eje fodo akwa ịma na na-eyi ebe a akwa ịma na eyi m eyi m tight eyi m like ihe tight ma tight so the thing eye na ihe a na ọ da tight am so the thing bịazie mee the thing or all those kind thing or It's okay. onweze gbakọ gbakọ enwere otu ọ dị ị na-eche enwere ahụ ushi ị nwere
but because eji mmiri asa ike m
ike ọ wụ na-emepe bụ ijikwa mmiri asaghị ya ọ mụ nyụcha mamịrị m apịa like that ọ ya na-eshi ele ebe na-esi na-emepepe dị emepe ọ wụ ebe ebe eshi anyụ mamịrị ka ọ wụ ebe eshi ara ya ọtụ ele nke a na-emepepe ihe ọ wụ
the both eh, the both the both then ebe ka mamịrị shi afụtaga n'ime ah, ah, ebe mamịrị shi apụta ọ bụrụ dị must na a ga-emepe ebe ahụ before mamịrị apụtaba ee eh.
ee
ihe mere bụ na nwoke akpọpụbeghị ime ebe ahụ ebe ahụ nwoke na-akpọfube gị na-efụtaga that side now enwele ihe mamịrị mamịrị si dị afụta ee mamịrị gị na-apụta lee otu o si agbaga ịma na ebelo m ugwu so the thing ọ bịa ọ na-agba ọ na-agba ọ na-agba ụzọ na ọ na-agba two like ọ na-agba ụzọ abụọ ee ele otu o wee gba nwere mmiri nọ gị n'akụkụ nga ee oya chọwa ekweta oya were camera seti dị mmiri ele otu o si agbaga seti ya shi m otu o si agbaga

ọ na-akụta ebe ahụ ya na-agbazi ụzọ abụọ ugbu a ka ị me genotype gị AA blood group gị O positive oya kpọọ akara ekwentị gị 090316 ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa i zuole ike ị watchala ya mana ịma na ịdị wicked come on subscribe for that place sike subscribe or Chineke agba gị ọkụ subscribe or like ya ya gị share ya ya ọwara ya agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushi eze gị pụọ for what subscribe for this place Chineke agba gị ọkụ
zero nine zero three one six one triple three four.
ọ kwa ị ma na ihe anyị mere ebe a ga-aba na social media niile Ee, m gaa n'iru ee, 090 mm, three one Mm. six one No, 090-3161-3334, yes.
ọ Nigeria number dị ya
Mm. Ọ mụ kpọọ nke ndị obodo a. kpọọ WhatsApp nọmba gị Nke a nke a. oya kpọọ nọmba nke obodo a
eburu m ya n'isi o eburu m ya n'isi okay nke a WhatsApp nọmba gị kpọgharịa ya 09031613334 genotype gị ọ gịnị AA O positive